Ndaona post inake pa internet pa ada enaka akubifa Atupele ati Atupele kwawo ndi kwa chuma nde sangauze amalawi zochita nde alalata pamene pajatu ati iwe Atupele ndiwe wa champunga nkati sunayendepo wapasi kupita kusukulu eh, sumaziwa mavuto iwe koma magayi munthu kwawo kukhala kwa chuma si mistake iyayi mususeni munthu based on mfundo zimene akukamba nenani kuti Atupele Muluzi UDF imeneyi yatha chisankho chikatha sitimaziwa zoti mumapita kuti bora koma zoti mukamubife Atupele chifukwa choti samakhala mu ghetto chifukwa choti sanakhale ku ghetto chifukwa choti sanavutikepo umenewo ndi uchitsiru ndi nsanje okay amalawi munthu aliyense amafuna chani kukhala pabwino inuyo mukulimbikira sukulu Mukutumiza ana sukulu, mukulima mbewu, kugula manyumba, nkhani yake ndiyo chani mukhale pabwino komanso ana anu azakhale pabwino. Palibe munthu amene amafuna mavuto, palibe munthu amene amafuna chani kukhala mu ghetto ne inuyo kubifa Atupeleko ndi imene pachizungu timati coping nsanje eh? inuyo mafuna anthu azifanana ndi inu anthu azikhala ovutika anthu azikhala ma strugglers ma sufferers iyayi abambo ake Atupele inuyo mukuziwa kale kaya anali a secretary chanichani mu boma la Kamuzu okay Mmene imakwana 1990 iwowo aja anali ali pabwino kale, ndiye mwana wawo wakula mu nyumba yabwino yampanda chitetezo pamene paja kaya kuphunzira kunja ndi zimene inuyo mmafuna. kulimbikira kumene tikulimbikira ifeyo achina ifeyo achina Morton Baghaya tili kunja hmm, kuyesesa kuti titani tipange maziko kuti ana athu azakhale pabwino okay ne mwana wa ineyo akazakhala pabwino Pa ada ena akazabwera kuzanena kuti iweyo abambo ako anakumangira den nde iweyo sungandiuze chochita nde mufuna dziko lizikhala la la mtundu wanji eh? mufuna anthu basi azichokera kumudzi kaya azikhala kwa munthu wina wake kwinyingala eh? oti amasowa ndi phala Kamene koko ndi kamene kazalamule dziko. Kamene koko ndi kamene kangakhale ndi mfundo. Iyayi. Siyani maganizo amenewo. Agogo a ineyo anthu amene amadziwa pa video iyi anayenda pansi kupita kuti ku Tanzania. Kuchoka kumeneko analowa Joni. Abambo a ineyo ankawaza nkhuni ku manyumba a mastafu kuti aphunzire ku Zomba Aha. nde anapereka ifeyo takulira mudeni yabwino eh? kuvala malaya kupita ku sukulu popo ana a ineyo akuyenera azakhale pabwino kuposa pamene ineyo ndinali ndipo kukhala kwabwino kwa ana a ine palibe chifukwa chilichonse chomwe chinenera kuti therefore chifukwa choti iwe ndi mwana wa big moto mpaya sungandiuze chochita yeah lekani zimenezo sanje uchitsiru ulukhu ubad mind ndi umenewo anthu inuyo mumadana ndi eh, austin Atupele Muluzi chifukwa choti mfana uja akayanganiza payekha okay okay mutha kuwapanga criticize abambo ake kuti "Ah, no ba Bakili Muluzi anatiwonongera dziko eh, munjira iyo ndi iyi katangale eh, anachuluka pansi pa ulamuliro wawo a Muluzi koma don't come here kumanena kuti chifukwa choti ba Bakili Muluzi mwana wawo eh, anamulera munyumba yabwino therefore mwana wawoyo sangakambe chinthu chabwino or chomveka yeah. panga sanje inuyo mmati kaya mmakonda ghetto eh? zanu zimenezo munthu wa normal bwinobwino samakonda ghetto amba ghetto muja ineyo

mukawerka mwamaliza mwapeza ndalama mmapita kuti mmakagula nyumba chani mmakagula nyumba madera abwino chimodzimodzi kaya ku America anthu akulira mghetto aja ali ku ghetto kuja chifukwa choti alibe kuthekera akapeza kuthekera aliyense amachoka ku ghetto nde inuyo please chonde spare us Amba sizoti mumakonda ghetto ya. Inuyo you are stuck. Mukukanika kuchokako kumene. Inuyo mumadana ndi Atupele. Chifukwa choti amakukumbusani chimene inuyo mulibe. Pa chizungu amati he reminds you so much of the person you're supposed to be. Nde amakunyong'onyani kwambiri. Eh, anthu achuma, anthu ambiri amadana nawo. pa chifukwa chimenechi iye uja ali ndi chimene ine ndilibe mulungu ndidalitseni nane ndikhale ngati aja ndiye difference ya inuyo ndi ifeyo ndi imeneyo ineyonso hmm, ndakula kumalo koti kunali mabig surrounded by mabig including azungu omwe koma ena ife tikaona munthu wachuma chonchija munthu wachita bwino

Yuzani enawa ngati motivation. osamapanga nsanje iyayi osamakhala anthu anthu ngati nyama iyayi please mm. yuzani anthu achuma anthu achita bwino anthu oti zawo zinatheka ngati motivation mukumva chifukwa zimene mwayambazi sizabwino kumpanga attack Atupele ngati kuti eh, wakulakwira walakwa chani Ah, ati eh, sanadyere nsima mchere Eh, inuyo bambo anu analakwitsa kubereka inuyo asanakonzekere ideally munthu kuyenera kukhala chani ndi ana pokhapokha ukakhala ndi kuthekera ndiye Anzawo anapanga zimenezo ndipo anapanga mu 1990 mu 1980 eh, ino basi zimakutani zimakuvuta ndikuopsa kuvesi eh, mumakhala mukudana ndi anthu osalakwa oh my god Mumakhala mukudana ndi anthu osalakwa chifukwa cha chimene. Anyway, whew, ndafika pamwamba pa building imene ndimakhala. Oh my god. Ndione kaye kuti kuli chani. Oh my. Oh. Oh, anthu ali ndi anthu ali ndi eleveta yawo yawo ndikuona kuti ndingayiyuze kodi alright renewable resources pamwamba pa building iyi pali makampani basi Okay, ndiye ndi zimene ndimafuna ndizikuwuzani magayi kunena kuti osamakhala mafana a bad mind eh, anthu ochita bwino sanakulakwireni inuyo anthu ochita bwino eh, ena ochita bwino analowa kumenekuko chifukwa choti kunachitika katangale koma izozo sizikukhuzana nawo anthu ochita bwino ndi ochita bwino anthu ochita bwino atha kulamulira dzikoli anthu ochita bwino atha kukamba mfundo zabwino after all anthu amene akuziwa eh, kasinthidwe ka nyengo ndi omwewa mukuwabifawa anthu oti chani anthu oti anachokapo kuchoka kosauka kupita kolemera ndiye pulizi chonde osamakhala anthu ngati ada amene alemba zimenezo zimene kuti Atupele kaya chanchani ayi Zikungoonekera kuti afanzi kunjaku ase ndi asanje koopsa. Osamakhala anthu asanje. Osamakhala anthu eh, okonda chidani ngati chimenecho. Ayi, ayi, ayi, sibho, sibho. Anyway, ah, mafuna tikambirane pa zimenezo zonena kuti ah, ndinu a bad mind eh? Ma- ma- makonda sanje mmaona ena ake kuti achita bwino ngati kuti ndi adani anu